Oh, yes. ndị Igbo ọ ga-adịrị ụlọ mma ọ ka bụ nwa ụnụ nwoke bụ Prince Chukwubuzor Mba aka ji ọfọ Igbo ọzọ eme nke n'imo ọ ya bịara na Ọbụm Chineme Hospital today dịka m si gwa ụnụ na ekeresimesi erugo ọnwa disemba ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ụmụ igbo nọ n'ime ụlọ ọgwụ taa enweghị onye inye aka enweghị onye enyemaka ụfọdụ bụ ndị o discharge goro ka ha laba mana ị lee anya ị fụ na ha enweghị ego ha ga-eji wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ wee naba ị bụrụ nwa afọ igbo ebe ọbụla ị nọ cheta ụmụnne gị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ hmm? a sịkwana na gị na ya bụrụ nwanne ma ọ na ị mara onye ọ gaa n'ụlọ ọgwụ nyere ụmụnne gị aka ma napụta ndị ihe na-esiri ike hmm? n'ọkwa na anyị anyị hmm? ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ so jisinụ ike ka anyị na-akwadonụ ala Igbo ma na-edozi ya bụ ala Igbo ka ọ dịkwa mma ị jee ụlọ ọgwụ dị iche iche napụta ụmụnne gị ego ahụ ị ga-eji gaa na-aṅụ mmanya ma ọ na-ebi ndụ dị iche iche i were ya gaa gaa n'ụlọ ọgwụ napụta ụmụnne gị maka na o nwere ndị needịrị your help ị na-anụ ọ ga-adịrị ụnụ mma ebe anyị nọ taa bụ Ọbụm Chineme hospital Emene ọ bụ ya Emene ọ ga-adịrị ụnụ mma ọ ka bụ nwa ụnụ nwoke bụ Prince Chukwubụzọ Mba aka ji ọfọ Igbo ọzọ emente emimo ngwa ka ọ dịkwanụ ka anyị na-aga anyị ga-afụ ndị ahụ bụ ndị ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ taa Ah, otu onye n'ime ha bụ Felicia Felicia Ogbu Ugbo Ugbo Felicia anyị ga-aga ka anyị gaa fụ ya ya na Uchechukwu Ọlụchi Hmm? anyị ga-afụ ndị ahụ maka ndị ahụ amara na ọ kwụụrụ ha ụgwọ mana ka anyị loo ka anyị enwe ike wee fụ anyị ka anyị kenekwa ụnụ bụ ndị Igbo ọ ga-adịrị ụnụ mma

Ada, ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Hmm? Ok, ya na Felicia. Ọ ga-adịrị gị na mma. Yes, so ọ mụwa bụ Prince Chukwubuzo Mba, aka ji ọfọ ndị Igbo niile, ọzọ Ementa Emeimo. And site n'ike nke Chineke, anyị sị na anyị ga-aga na hospital wee nene anya chekie Ndị nọ na hospital anyị chọrọ ka ha soro wee gbaa krismas anyị achọrọ ka ha nọrọ na na ihe so anyị tụrụ akwụkwọ dị iche iche mana akwụkwọ anyị pikiri otu onye bụ felicia ugbo ọkwa ya Ehe. and eh, onye nke ọzọ bụ ọ nọ ebe a Nke ọ nọ ebe a. so ihe a bụ ndị akwụkwọ bụ ndị anyị tụtara

Ya, ndewo. Ada, ndewo, mama ejima. Ọ ga-adịrị gị mma. Na ọkwa ejima ejima, mụ onwe m bụ ejima. Ma mụkwa ejima. Lekọta na So, ọ ga- ọ ga-abala gị. Eh, Nke a gosiri na ị bụ onye ilu ọma kpọrọ. Maka na abụ m ejima, mụọ ejima. Ah, Chineke m amara mmadụ niile bụkwara ejima ka ha chuzi. Hmm? ọ ga-adịrị gị na mma aha m bụ Prince Chukwubụzọ Mba aka ji ọfọ ndị Igbo niile ọzọ Ementa Emeimo and site n'ike nke Chineke anyị na-aga na hospital to hospital na hospital visitation na- na-echeki ụfọdụ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị e dischargeburu mana ha enwerọ ego ha ga-eji wee naa be fa and ụfọdụ bụ ndị na-enweghị onye inye aka e wee sị mba anyị ga-abịa na hospital ọ bụgodị ịkasi ha obi mm, ịkasi ha obi ka obi ha nwee ike dajụọ maka anyị chọrọ ka mmadụ niile nọ n'ụlọ ọgwụ nwee ike sorokwa gbaa ibe ha gbaa krismas ọ na-agba instead of ịnọ n'ụlọ ọgwụ mm. ọ ya mere anyị ji tụọ akwụkwọ and ya bụ akwụkwọ niile afa niile o butere ọ bụrụ afa gị so na ndị akwụkwọ anyị pikụtara Hmm? ọ sị na ọrụ chukwu uche chukwu and site n'ike nke chineke ọ ya- ọ kwụgo ụgwọ bill gị niile o finishigo your bill so you can go now chukwu okike abịama ga-anọnyere gị hmm? asị m na ihe ị ga-eji zụọ ya bụ ụmụaka agaghị akọ gị hmm? Chineke ga-enye gị ndụ nye gị ike hmm? nyekwa gị amara ọ ga-adịrị gị na mma ka m mara mara m ife m ga-eji nyekwa ụmụ ejima nọọsụ ị ga-amụzi ejima na nke a